ndipo ma odwala akabwera ku chipatala cha bomachi amawawuza kamwendo mtima wake uli gwa m'maso muli mpe mankhwala amenewa kuno tilibe koma mupite ku chipatala cha chiyembekezo akakuthandizani mwachangu ndipo ali ndi mankhwala abwino muchite changu ndipo mapeshenti akamva zimenezi popeza adali ndi chikhulupiriro mwa iye kwa basi amathamanga ndi kukagula mankhwala ku chipatalachi kuti apeze thandizo loyenerera koma chodabwitsa chidali chokuti akapita ku chipatala cha chiyembekezoko amakakumana ndi madotolo omwewo amene amapeza ku chipatala cha bomachi koma zimangokhala ngati zangochitika kapena kuti mwina anthu enawa akugwira ntchito ngati ganyu samazindikira kuti chipatalacho nchamadokotalawa ndipo Bizinesi idayamba kuyenda bwino kwabasi. Odwala amathamangirako kwambiri kukagula mankhwala. Ndipo pena amatha kumuuza wodwala matenda okuti palibepo cholinga kuti angogula mankhwala ena ake odula kuti ziwayendere. Ndipo madokotala amene adali pa mgwirizano umodzi ndi Kamwendo adagula mafoni anyuwani, magalimoto opuma. ni masuti osiyanasiyana amitundu yosiyana ena amizeremizere ena owala angalezala ena ong'anima angagalasi kudalitu masuti amitundumitundu ndipo kamwendo adamva kukoma ni moyo wake tsopano ndipo mukanthawi kochepa adakwanitsa kumangira nyumba banja lake ngakhale kuti nyumbayo sidali yayikulu kwambiri koma idali nyumba yokongola kwa basi ya chilichonse momwemo banja lake lidayamba kusangalala ndipo adakwanitsa kugula galimoto ngakhale kuti sidali yanyuwani koma nyengo zinali zitasintha ndithu ndipo anthu adayamba kumulemekeza mu dera limene iye amakhala potengera kuti sadalinso munthu wosauka ayi ali mkatikati mwa ulemerero wosangalala ndi bizinesi yawo mmene imayendera wopereka mankhwala ku chipatala cha boma adapereka lipoti ku boma yonena kuti mankhwala ena ofunikira akusowa awo adali mankhwala ochotsa ululu mankhwala othana ndi tizirombo komanso mankhwala amalungo ndipo woyang'anira chipatalachi amene amatchedwa kuti administrator adali wodabwa ndi wokhudzidwa kuti izi zikuchitika bwanji ndipo zipatala zimene zidali zolipira zimene zidayandikana ndi chipatalachi zidali ni mankhwala ochuluka kwambiri ndipo zoonadi mmawa akuluakulu amanena kuti chinyengo chili ngati moto chimayaka mwakachetechete ndipo kudayamba kumveka manong'onong'o ochuluka azakusowa kwa mankhwalako ndipo likulu loyang'anira zaumoyo idapereka kafukufuku wokuti ifufuze kuti kodi mankhwala akusowa bwanji adayang'ana mu zolembalemba adacheza ndi ogwira ntchito pa chipatalachi adayang'ana mmasitolo a achipatalachi kumene amasungirako mankhwala ndipo aliyense adali odabwa kuona kuti panalibe umboni weniweni kapena cholozera chenicheni cha kumene mankhwala aja amapita ndipo mapeto pake adangopereka chenjezo kunena kuti pakapezeka wina amene akuzembetsa mankhwala achipatala cha boma adzamangidwa mosafunsidwanso mafunso ayi popeza kuti mchitidwewu unali kuti wachulukira ndipo zidali zomvetsa chisoni kuti anthu ena amene khobidi amalipeza movutikira amasowa mtendere kuti apeze angakhale mankhwala ochepetsa ululu kumene Patatuluka chenjezo limeneli, madokotala aja mtima wawo udayamba kugunda, koma amene adali ndi mantha koopsa adali Kamwendo. Mtima wake udalemera ndipo adaganiza zoyitanitsa mkumano ndi anzake ati. Azichimwene, ine ndikuganiza kuti bizinesi yathuyi mchitidwewu tisiye. Ii, koma ndinu amantha kwambiri akuboma anu sanapeze kalikonse tiye tipitirize ntchitoyo adayankhula phiri ndi mtima wake wonse osaonetsa mantha timalirizi koma mawu awa sadaperekebe chilimbikitso kwa kamwendo mtima wake umagundabe ndithu adali ndi mantha ndipo adayamba kulingalira kuti izi adayamba bwanji dyera yake ya moyo wabwino idali kumusendera ku zinthu zoyipa tsopano zokuti akhoza kuyaluka nazo kuchoka pa dokotala wabwino kufika pa dokotala woyipa wosaganizira miyoyo ya anthu adapita ku nyumba koma akulingalira kuti zinthu izi angathane nazo bwanji pakuti chenjezo limene lidaperekedwa kuchokera ku boma lidali kungozungulira mmutu mwake pafupi pafupi Ndipo usiku wina Dokotala Phiri adatuluka ndi chibokosi chachikulu cha mankhwala a boma kuti akasiye mgalimoto mwake. Ndipo mlonda amene amayang'anira pa tsikuli ku chipatalako adathamanga mwamsanga kuimbira foni wamkulu woyang'anira chipatalachi ndipo mwachanguchangu apolisi adafika namugwira Dokotala Phiri mwamanyazi. Nzoonadi, ng'ombe ya pamsika siibisa chifuwa. Uku kudali kumangidwa kwa Phiri ndipo adayimitsidwa ntchito. Ndipo nkhani ya kumangidwa kwa Dokotala Phiri idamveka ponseponse, idatchuka m'marediyo ndi m'makanema momwe, angakhale m'manyuzipepala. Idawanda dokotala wokuba mankhwala a boma kupititsa kuchipatala cholipira. Iyotu ndiyo idali mutu ya nkhani. kumveka paliponse. Ndipo Kamwendo atamva izi adachita manyazi, adamva chisoni, nakumbukira lonjezo lake limene adapanga nthawi imene amamulumbiritsa za udokotala wake. Adalingalira, ah, sindapange zinthu zokhulupirika, ndakhumudwitsa anthu amene adandikhulupirira. Ndipo atamangidwa Phiri patapita masiku angapo oyang'anira chipatalachi adakumana ndi madokotala onse ndipo adapanga chiganizo chonena kuti madokotala onse azipatsidwa nthawi pa wiki paliponse yokuti azipuma ndi kumakagwiranso ntchito zina zimene akhoza kupanga kapena ku zipatala zina zolipira ndipo koma mwachilungamo posagwiritsa ntchito mankhwala aboma ndi kusalola kuti zokhumba za moyo zilamulire mitima yawo koma akumbukire lonjezo limene adapanga nthawi yolandira udotolo wawo Patatha zaka zingapo, a Kamwendo adakhala munthu wozindikira kwambiri amene adafika pomalangiza madokotala ang'onoang'ono kuti munthu wothamangitsa kapena wothamangira ndalama, wokonda ndalama, wotsogoza ndalama amaiwala maitanidwe yake ndipo pamapeto pake amapezeka kuti wataya zonse, maitanidwe yake komanso ndalama, moyo ndi chikondi. osati ndalama zokhayi ndipo kuchokera pomwepo chipatala cha Nkhomboale chidakhala chipatala cha chilungamo ndipo Kamwendo adasiya zonse zoyipa nakhulupirika pa ntchito yake ndi kutumikira anthu monga mwa malonjezo ake ndipo adazindikira kunena kuti dzina labwino ndi chopambana kwambiri kuponsa chuma. Adaona kuti kunali kwabwino kukhala ndi mbiri yabwino kusiyana kukhala chilichonse koma anthu nkumakudandaula nkumakamba zoipa za iwe. Ndipo adaima nji pa lonjezo lake limene adapanga. Nchamwai kuti mathero ake sadamangidwe ndi iyeyo ayi koma adamangidwa ndi Phiri. Zidakakhala zowawa kwambiri kuti Kamwendo akaphunzire kuti mkhalidwewu udali woipa koma ali mundende. Awa ndiwo adali mathero a nkhani ya Kamwendo amene mpaka pano akupitirira kukhala dokotala wabwino ndi kuphunzitsa madokotala ang'onoang'ono za kukhala dokotala woima njii pa malonjezo awo.